Gɛlɛya ko dɔ gɛlɛya quoi fɛn ka ca ko dɔ gɛlɛya voilà ko min gɛlɛya b'an kan wagati min na o de bɛ wele ko crise
o tɛ jigilatigɛ ye jigilatigɛ bon crise kɔni o ye fɛn dɔ laɲini ma sabati quoi o bɛ se ka kɛ crise ye o bɛ se ka kɛ crise ye carburant awɔ aca carburant
o bamanankan yɛrɛ yɛrɛ non n'i kɔrɔnen don i bɛ se ka na tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔnin ne tɛ se k'o fɔ i tɛ se k'o fɔ mais temps de réflexion bɛ se ka d'i ma quoi non carburant ni

ani taji ka surun ɲɔgɔn na mais taji tɛ quoi a b'i b'a fɔ tubabuw ka fɛn dɔ de bɛ k'a la k'a bamayɛlɛma quoi awɔ donc a bɛ se ka kɛ an ka nɛgɛmafɛnw kɔnɔ n'u bɛ se k'an mago ɲɛ quoi
ayiwa an ka foli bɛ lakununi fɔ bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen bi ka bɛn jamana bɛ lihala min na an tɛ deli ka video sugu min kɛ an bɛna o dɔ de kɛ bi ka a yira aw la ɔ ka bɛn jamana yɛrɛ lihala ma i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogoya min na esansi ko bɛ mɔgɔw la nin waati in na kosɛbɛ ɔ mankanw cayalen don a kow la o la bi kumaden saba de b'an bolo n ko la an bɛna min ɲininkali kɛ mɔgɔw la tubabukan na an bɛna min ɲininkali kɛ mɔgɔw la ni min sera k'a jaabi ɔ an bɛ nin di o ma k'o kɛ o tigilamɔgɔ ladiya ye o kumaden saba o fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko kirisi kirisi bɛ fɔ cogo di an ka kan na a kumaden filanan o ye karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na a kumaden sabanan esansi bɛ fɔ cogo di an ka kan na ni mɔgɔ min sera ka o ɲininkali saba jaabi an bɛ nin di o tigilamɔgɔ ma ka o kɛ o ladiya ye ayiwa an balimakɛ ɲininkali saba de b'an bolo k'o k'i la eh, n'i sera ka ɲininkali saba o jaabi eh, an bɛ nin d'i ma o y'i ka eh, jaabi sara ye i bɛ bamanankan mɛn ayiwa kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na gɛlɛya gɛlɛya ayiwa ɲininkali filanan karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji ɲininkali sabanan o ye esansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na bɔn ne kɔni y'a bɛɛ kɛ taji ye taji aa n balimakɛ i ma ɲininkali in jaabi sɔrɔ dɛ kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na o ye gɛlɛya de ye gɛlɛya Gɛlɛya ko dɔ gɛlɛya quoi fɛn ka ca ko dɔ gɛlɛya voilà ko min gɛlɛya b'an kan wagati min na o de bɛ wele ko crise ayiwa i surunyala a la nka i ma ɲininkali fɔlɔ sɔrɔ filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na o ye tasuma de ye tasumaji taji taji ayiwa i surunyan'o fana la kosɛbɛ nka i m'o fana sɔrɔ ɲininkali sabanan esansi bɛ fɔ cogo di an ka kan na
o bɛɛ ye kelen ne kɔni hakili la o bɛɛ ye tasuma de taji e fɛ a bɛɛ ye taji de aa n balimakɛ i garisɛgɛ ma don nin na dɛ sinɔn an tun bɛ nin d'i ma sisan o la an b'i fo i ni ce an balimakɛ ɲininkali saba de don n'i sera k'a jaabi an bɛ nin d'i ma i bɛ bamanankan mɛn i ye layila n b'o mɛn trop i b'o mɛn kosɛbɛ ayiwa ɲininkali fɔlɔ kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na kirisi kirisi bamanankan bɔn ne kɔni hakilila ye gɛlɛya ye gɛlɛya bɔn a ka surun o la kosɛbɛ nka gɛlɛya tɛ ni o bɔra yen ɲininkali filanan karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na karibiran karibiran
o bamanankan yɛrɛ yɛrɛ n'i kurannen don i bɛ se ka na tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔnin ne tɛ se k'o fɔ i tɛ se k'o fɔ ɔ sabanan dun an bɛ se k'i ɲininka o la ɲininkali sabanan esansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na esansi taji taji n balimakɛ i ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ non fila ma sɔrɔ o la an ka foli b'i ye kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na gɛlɛya gɛlɛya ayiwa kumaden filanan karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji kumaden sabanan esansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji don parce que esansi tɛ tɔgɔ tɛ esansi la bamanankan na taji don dɔrɔn ayiwa an balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ tɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ka kan na ɛɛ kɔfɛ an bɛna tila ka o lase lamɛnbagaw ma walasa u k'a dɔn bɔn an bɛ kumaden ɲɛfɔ de la kumaden ɲɛfɔ awɔ kosɛbɛ kirisi min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tɔgɔ tɛ fɔ o kan aa kosɛbɛ an bɛna o fana di aw ma siɲɛ wɛrɛ aw ka se k'o jaabi mɔgɔ saba n'i sera k'a fɔ bamanankan na an bɛ nin d'i ma i bɛ nin ta kumaden saba fɔlɔ kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na kirisi awɔ o ye jatigɛwale ye jatigɛwale ayiwa ɲininkali eh, kumaden filanan o de ye karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na o ye taji ye awɔ o ye taji ye ayiwa eh, a sabanan esansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na a bɛɛ taji kelen a bɛɛ taji ye non balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ e garisɛgɛ ma don nin na kosɛbɛ an bɛna tila k'a ɲɛfɔ aw bɛ se k'an ka paji n'o ye journal TV aw b'o si pour que aw ka nin jaabi sɔrɔ o la an b'i fo kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise jangaro jangaro o tɛ bana ye fewu ɔ crise yɛrɛ bana don o ye bana de ayiwa i tɛmɛna a kɛrɛfɛ filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant i n'a fɔ essence essence sisan n y'a faamu carburant taji taji ayiwa i surunyana la kosɛbɛ an balimakɛ ɲininkali sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na essence a essence
tasumaji tasumaji mhm. ayiwa an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali jaabi sɔrɔ mhm. an ka foli bi ɲininkali fɔlɔ oh. crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise an filɛ crise min kɔnɔ nin o fɔcogo ye jumɛn bamanankan na eh, o tɛ jigilatigɛ ye jigilatigɛ oh. ayi o tɛ eh, ɲininkali filanan ye min ye essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na Taji. Taji. Mm. Taji.
Awɔ. A tɔgɔ bɛ yen nɔ min tɛ taji ye. Tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen. Kosɛbɛ. A tɔgɔ ee, eh, ɲininkali filanan sabanan o ye carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na. Aa ne t'o dɔn dɛ. E t'o dɔn.
Aa an b'i fo kosɛbɛ. Mot fɔlɔ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na.
Bon crise kɔni o ye fɛn dɔ laɲini ma sabati quoi o bɛ se ka kɛ crise ye. O bɛ se ka kɛ crise ye. Awɔ. mais kumaden kelen na mot kelen na e bɛ se ka mot jumɛn fɔ crise ma bamanankan na o ye laɲini sabatibaliya don laɲini sabatibaliya ɔ mot filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant taji taji i surunyana la nka o tɛ mot sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na
non carburant ni

an ka kan na ko kunko kunko ayiwa i surunyana la nka o tɛ dɔɔnin ɲininkali filanan carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na taji taji wa i surunyana o la kosɛbɛ nka a fɔcogo ɲuman ɲuman fana bɛ yen ɲininkali sabanan essence bɛ fɔ cogo di bamanankan na carburant ni essence bɛɛ tɛ kelen ye bon carburant tɛ taji o kɔrɔ essence de taji
aa kelen fɔ taji taji carburant taji essence fana taji balimakɛ e b'a jaabi o de don essence o de ye taji ye non tiɲɛ na i ma jaabi sɔrɔ ayiwa ee balimakɛ crise bɛ fɔ cogo di bamanankan na crise o ye gɛlɛya ye kɛ o ye gɛlɛya ye awɔ ayiwa ɛɛ i ma ɲininkali fɔlɔ sɔrɔ filanan an bɛna i ɲininka o la carburant bɛ fɔ cogo di bamanankan na

Ɛɛ an balimakɛ ɲininkali saba de b'an bolo n'i sera k'a fɔ bamanankan na an bɛ nin d'i ma i b'a k'i kun ɲininkali fɔlɔ crise bɛ fɔ bamanankan na cogo di crise crise awɔ gɛlɛya gɛlɛya
gɛlɛya awɔ
ok i surunyana la nka i m'a sɔrɔ ɲininkali filanan karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na karibiran taji taji i surunyana o fana la kosɛbɛ nka fɔcogo ɲuman ɲuman bɛ bamanankan na hali bi ɲininkali sabanan ye min ye taji isansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na isansi nɔn n t'o dɔn i tɛ isansi dɔn ok an b'i fo kosɛbɛ baasi tɛ kumaden saba de b'an bolo tubabukan na k'i ɲininka a la n'i sera ka jaabi an bɛ nin d'i ma o bɛ k'i ka ladiyali ye kumaden fɔlɔ kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na
bɔn kirisi alihamudulilayi kirisi tɛ dɔwɛrɛ o ye gɛlɛya de ye gɛlɛya awɔ ayiwa n balimakɛ i ma ɲininkali fɔlɔ jaabi sɔrɔ nka a bɛ se ka kɛ i bɛ tɔ fila sɔrɔ karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na bɔn karibiran an b'a fɔ a ma ko taji taji i surunyal'o la kosɛbɛ a ɲininkali sabanan ye min ye esansi bɛ fɔ cogo di bamanankan na bɔn esansi ne bɛ tɔgɔ min dɔn esansi la o ye magoɲɛnan ye ni taji a ni taji ka surun ɲɔgɔn na mɛ taji tɛ kuwa a b'i b'a fɔ tubabuw ka fɛn dɔ de bɛ k'a la k'a ba mayɛlɛma kuwa dɔn a bɛ se ka k'an ka nɛgɛmafɛnw kɔnɔ n'u bɛ se k'an mago ɲɛ kuwa i y'a ye
balimakɛ an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali saba nin bɛɛ jaabi sɔrɔ mhm. nɔntɛ an tun bɛ nin d'i ma k'o k'i ladiya ye mhm. ayiwa an b'i fo kosɛbɛ n yɛrɛ b'aw fo a ka baara ɲuman na hali bi ala k'aw dɛmɛ lajɛlikɛlaw i n'a fɔ aw bɔra ka mɔgɔw ka jaabiw ye cogoya min na sisan ɛɛ kumaden saba de tun bɛ an bolo ka mɔgɔw ɲininka a la k'a lajɛ n'a sɔrɔla eh, an ka mɔgɔw bɛ kumaden min fɔ eh, tile kɔnɔ n'a sɔrɔ u b'u kɔrɔ dɔn an yɛrɛ ka kanw na o la an bɔra ka kumaden saba de ɲininkali kɛ lamɛnbagaw la sisan eh, ni min sera ka jaabi ko an bɛ nin di o tigilamɔgɔ ma o la ɛɛ mɔgɔ kɔni ma se k'a jaabi an ka laɲini tun tɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ka dɛsɛ a jaabili la bawo a ka d'an ye de an ka kanw u ka labaara mɔgɔw k'u dɔn ka ɲɛ o la o kumaden saba an bɛna olu de jaabi di ɛɛ lamɛnbagaw ma sisan ɛɛ kumaden sabaw an ye min ɲininkali kɛ lamɛnbagaw la sa i n'a fɔ aw bɔra k'u ye cogoya min na o fɔlɔ o de tun ye kirisi ye o la ko kirisi bɛ fɔ cogo di bamanankan na o la n'a fɔra ko kirisi a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko koja a bɛ fɔ kirisi de ma bamanankan na ko koja o la an bɛ waati min na sisan eh, an bɛ koja de la fɛn dɔ de koja b'an na ɔ fɛn min koja b'an na an ye mɔgɔw ɲininka o la u ma se k'o fana tɔgɔ fɔ o la ɲininkali filanan min tun b'an bolo n'o ye kumaden filanan ye n'an ye mɔgɔw ɲininka o la o de ye karibiran ye ko karibiran bɛ fɔ cogo di bamanankan na o la a bɛ fɔ karibiran de ma ko jenita jenita eh, wese n'o ye likidi ye o min bɛ kɛ eh, nidɔnmafɛnw n'o ye mɔtɛrimafɛnw kɔnɔ n'a b'u jeni walasa ka gɔlɔmi sɔrɔ ka se ka bɔ a nɔ la ka taga a taga yɔrɔw la o de ye ɛɛ karibiran n'o ye jenita ye ayiwa o jaabi sabanan ɛɛ an ye ɲininkali sabanan min kɛ mɔgɔw la ɛɛ kumaden sabanan min ɲininkali kɛ mɔgɔw la o de tun ye esansi ye ko esansi bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la ee mɔgɔw ma ale fana jaabi sɔrɔ o la a bɛ fɔ esansi de ma bamanankan na ko jiw o la isansi n'i ye ta bila a la a bɛ mankan min bɔ o de tɔgɔ dara a la k'a wele ko jiw o rɔ isansi de bɛ wele an ka kan na ko jiw o rɔ an balimaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka an ka kanw kalan walasa an ka se ka an ka kan kumadenw nabaara cogoya min na o la an ka foli bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye a y'a partaze kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka kumaden saba ninnu dɔn an ka kan na n'aw bɛ fɛ an ka kumaden minnu ɲɛfɔ ɔ aw b'olu bila kɔmantɛri la an bɛna jama ɲininka ɔ ni mɔgɔw dɛsɛra k'a jaabi tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a jaabi o jaabi lase aw ma foyi tɛ yen min tɛ se ka fɔ an ka kan na n'aw bɛ fɛ dɔrɔn an ka mɔgɔw ɲininka min na aw b'olu bila kɔmantɛri la an bɛ mɔgɔw ɲininka n'u ma se k'a jaabi an bɛ sɔrɔ ka jaabi di aw ma o la aw ni ce a y'a lajɛnsɛn kosɛbɛ